tikulandireni okondedwa inu onse amene mukutionera komanso kutimvera mu nthawi yopambana ngati iyi imene tikufunitsitsa tikufunabe kugawananso uthenga umene mulungu wakumwamba watikonzetsera mu tsiku la lero mu nthawi ngati ino imene mukutionera komanso kutimvera muli ndi ine busa albert kampangaza wochokera ku nampala district pana thenje mutu wa phunziro lathu lero kapena kuti mu nthawi inoyo mutu wake tikuutchula kuti samalani ndi munthu samalani ndi munthu mwina ena mungachike mu chichewa china chakuti kumasamala ndi munthu kumasamala ndi munthu Tiwerenga kwambiri kuchokera mu chapter chokhazikika chimeneno ndi bukhu la 2 Mafumu chapter 8 2 Mafumu chapter 8 kuyambira verse number 7 kutsika m'musi 2 Mafumu chapter 8 kuyambira verse number 7 kutsika m'musimo koma tisanayambe zonse tatiyeni tipemphere mulungu wathu wokonda amene muli kumwamba khalani nafe pamene tikulankhula mawu anu tikugawana uthenga wanu mutilimbikitse tonse ndi kulankhula nafe mwa chikondi chanu mwa yesu khristu tayamika amen okondedwa tikutero kuti kumasamala ndi munthu kapena kuti samalani ndi munthu ifeyo ngati anthu tinena kudziwa kuti tikukhala mu dziko lovuta kwambiri tinena kudziwa kuti ti- nayenso munthu wafika poyipitsitsa kwambiri ndipo kuyipa kwa munthu sikudayambe lero kuyipa kwa munthu kudayamba pakanthawi tikawerenga m'bukhu lopatulika m'bukhu la genesis chapter 6 verse number 5 genesis chapter 6 verse number 5 timapeza mawu amene mulungu wakumwamba pamene bible likutilankhula pamene bible likuti ndipo anaona yehova kuti kuyipa kwa munthu kunali kwakukulu pa dziko lapansi ndiponso kuti ndingaliro zonse za m'maganizo a mitima yawo zinali zoyipabe zokhazokha kuyipa kwa munthu kukupezeka kukuyamba kuonekera poyera pamenenso tikuona m'buku la genesis chiyambi cha uthenga nde baibulo likuti ndithu mulungu ataona pa dziko lapansi adaona kuyipa kusokonekera kwa dziko kutino ndithu lingaliro la munthu chilichonse akuganiza ndi choyipa chokhachokha choncho munthu anaoneka kukhala munthu wopandukira kukhala munthu wosamvera kuyambira pamene atangochimwa mu genesis chapter 6 mo mukayamba kuyiwerenga kuyambira verse number 1 akufotokoza za kuyipa kumeneno ana a anthu anakadzi ana a anthu a, ndi ana a mulungu anaphatikana natengana nakwatirana Ana a Mulungu anapita kukadzitengera okha ana a wanthu. Imene mukakaiona nkhaniyo, mupeza kuti mmene akukamba za ana a Mulungu, akukamba za mbumba yosankhika ya Mulungu wakumwamba, imene ndi ana a Abrahamu, ana a Seti, amene analowa m'malo mwa Abel, amene anaphedwa pamene amapereka nsembe. Ndipo ana a anthu amene ali a Kaini akuti anaphatikirana ndi ana, ndiye kunabwera chisokonekero tsopano mu kapembedzedwe ka Mulungu woona, wathu wa Mulungu wakumwamba. Ameneyuyu, anthu namapembedza mitengo. anthu namapembedza zosiyanasiyana zosema ndi whatsoever zimene anthu amapembedza ngati milungu yawo uku kunali kusokonekera kwa anthu ndi pamene mu verse number 11 ya genesis chapter 6 bible likupitiza kulankhula ndithu kunena kuti ndipo dziko lapansi mmene tikukamba za dziko lapansi tikulankhula za wanthu ndipo dziko lawa- la- lapansi amene ali anthu linavunda pamaso pa mulungu dziko lapansi ndipo linadzala ndi chiwawa zinthu zidasokonekera tsopano dziko linavunda linadzala ndi chiwawa anthu tsopano zimapeza kuti angopanga za m'maganizo awo zakuti anthuwa anachita kulengedwa zimenezo anthu anayiwala aliyense amapanga zake mukakaona okondedwa mupeza kuti mulungu wakumwamba anafika pokwiya kwambiri bible mu verse number 3 bible likuti ndipo yehova analankhula mawu ake akunena kuti mzimu wanga sudzalimbanaso ndi munthu ku nthawi zonse That's Genesis chapter 6 verse number 3. Mzimu wanga sudzalimbanaso ndi munthu ku nthawi yonse. Mukapita verse number 6 ndi akuti ndipo Mulungu anamva chisoni chifukwa anapanga munthu. Munjira ina Mulungu akudandaula chikumvuta mu mtima anavutika mu mtima chifukwa anapanga munthu. Mu verse number 7 ya Genesis chapter chapter 6 ndi pamene tsopano Mulungu wakumwamba akuti ndidzafafaniza munthu amene ndidamlenga. Choncho mukhoza kuona kuti munthu adafika povuta namvutitsa m'maganizo Mulungu amene ali Mlengi wake, chinthu chomvetsa chisoni kwambiri. Ndiyeno inu ndi ine tiyenera kukhala anthu osamalitsa kwambiri ndi munthu mu njira yakuti munthu adaipa, munthu salinso bwino. Abusa wena amalalikira uthenga wawo ndi akulalikira uthenga wawo abusa amenewa akunena kuti akunena kuti panalipo mayi wina amene anakoza chiwembu chofuna kupha mamuna wache ndiye anampangiradi chiwembu mayiyu mamuna wake uja naphedwa kuti ma- mkaziyu atenge chuma nde mkazi zinathekadi mapulani ake anapanga chiwembu mpakana anafika polanda chuma chuma chawo chomwe chimene chinali chawo ngati cha banja Ma- mkazi akupanga pulani yokapha mamuna mamuna akufa chifukwa choti mkazi akufuna zonse zikhale zache ameneyo ndiye munthu amafunitsitsa chilichonse chikhale chache munthu ndi wovuta munthu ndi wosaweruzika baibulo likuti mulungu wakumwamba adakwiya naye kwambiri mutaona nkhani imene ikuchitika mu buku la 2 mafumu 2 mafumu chapter 8 verse number 7 ndiwerenga nanu 2 mafumu chapter 8 verse number 7 pamene baibulo likulankhula kuti ndipo elisa elisa nkhani ili pamenepo ndi ya hazaeli mfumu ya aramu imene tsopano ikulankhula ikulankhula za, za nkhani ya ya Hazael komanso nkhani ya Elisa ndi Ben Hadad. Amene tiyaunikire kwambiri ndi atatu amenewa, Elisa, Hazael komanso Ben Hadad. Ndi verse number 7 ya 2 Mafumu chapter 8. Bible likuti ndipo Elisa anafika ku Damasiko podwala Ben Hadad mfumu ya Aramu. Ndipo anamuwuza kuti munthu wa Mulungu wadza kuno niiti mfumu kwa, Hez, kwa, kwa Hazaeli tenga chaufulu mdzanja lako nukamkumike munthu wa mulungu nukamfunsire yehova mwa iye kuti ndidzachira kodi nthenda iyi verse number 9 namuka hazaeli na- kukakumana naye napita nacho chaufulu ndicho cha zokoma zonse cha m'damasiko zonse zo, zonse, uh, zokoma zonse za m'damasiko zonse za ngamira makumi anayi kapena kuti 40 nafika naima pamaso pache nati Mwana wanu Beni-hadadi mfumu ya Aramu wandituma ine kwa inu, ndi kuti, Kodi ndidzachira nthenda iyi? Nanena naye naye Elisa, kamuuze kuti sudzachira konse, popeza Yehova wandionetsera kuti adzafa ndithu. Verse number 11. Ndipo anayang'ana ndi chidwi, anayang'ana ndi chidwi, na- anayang'ana ndi chidwi uyu tsopano Elisa kumuyang'ana Hazaeli. ndipo anayang'ana ndi chidwi mpaka anachita manyazi nalira misonzi munthu wa mulungu nati hazaeli muliranji mbuye wanga nayankha iye popeza ndidziwa nayankha iye popeza ndidziwa choyipa udzachitira ana udzachitira ana a israeli na, uh, udzatentha malinga awo ndi moto nudzapha anyamata awo ndi lupanga nudzaphwanya makanda awo nudzang'amba akazi awo okhala ndi pakati baibulo likuti mmene tsopano hazaeli amene wamva mfumu benihadadi kuti uku elisa wabwera mneneri wa mulungu mukamkumbukira hazaeli kapena mukamkumbukira benihadadi benihadadi makamaka ndi elisa benihadadi ndi elisa muwapeza mu chapter 6 cha buku la 2 mafumu amene tsopano akuchita chochitika china mu 2 mafumuyo chapter 6 verse number uh, chapter 6 verse number 8 kutsika m'munsi pamene benihadadi akunyamuka pamodzi ndi asitikali ake Aaramu ulendo ku israeli kumene amafuna tsopano akatsire nkhondo ana a israeli mmene akunyamuka ben hadadi pamodzi ndi asitikali ake ndi akukamanga misasa yawo akukamanga dzigono zawo kunja kunja ku- ku- kuwatchera kuwaduzira ana a israeli kuti akafika kumeneko adziphedwa komano chikumpeza elisa mulungu akumuonetsera kunena kuti kwabwera adani elisa akutenga uthenga ulendo wouza mfumu ndi akuwauza mfumu ana a israeli amene amakhala ku samariya ndi akuwauza inu kwabwera adani muwauze ana anu onse a israeli onse asapite asatsikire kumeneko kuchigwa chifukwa kuchigwa kumeneko kwabwera Aaramu Ndeno Benihadadi anadabwa, akuona kuti Aisraele sakubwera kumene anawaduzira, anawatchingira kunjira, kudambo, kuchigwa. Nde akudabwa, akukambirana ndi anzake mu, mu, mu, mu, mu chigono chawo. Nde mmene akulankhulana, zikutheka bwanji ana Aisraele sakubwera popeza nthawi zonse amadutsira konkono? Nde mnyamata wina akuyankha, avekere inu mfumu musadabwe, ku Israeliko kuli mneneri amene amamva zokambirana zanu. Ngakhale za mkati mwa chipinda chanu amamvetsera amene ndi odabwitsa kwambiri. Nde mfumu ikunyamuka tsopano ulendo wouza anyamata ake asitikali ake kuti tapitani mukamgwire ameneyo mukamgwire ameneyu mumgwire ndi cholinga chakuti ameneyuyu asatilepheretse cholinga chathu chakuti tithane nayo tithane nawo ana a israeli nde akunyamuka tsopano akunyamuka tsopano asitikali pamodzi akunyamuka chigwirizano cha ulendo wokafika kuti athane tsopano ndi mtumiki wa mulungu elisa mmene asitikali onse akuungana akukafika pa nyumba tsopano chifukwa anthu akuuzidwa kuti mnyamata ameneyo elisa amakhala ku dotana ndi akunyamuka ulendo ku dotana ndi mmene afika pa nyumba ku dotana ayizungulira nyumba ya mneneri elisa azungulira nyumba ya mneneri elisa onse asilikali chidwi chawo chili pakuti timgwire elisa aphedwe elisa alangidwe chifukwa akutilepheretsa mission yathu yakuti ife tiwaononge ana a israeli ndi pamene baibulo likutitsimikizira kuti nthawi yomweyo Mnyamata, mmamawa, mnyamata wake wa Elisa, akudzuka mmamawa, mmene akutakataka ndi zintchito zake pakhomo, akuwaona asitikali akuzungulira nyumba iyi, agonagona asitikali ena, atchera zida zawo, ndi mnyamata akutuluka. Kalanga ine mbuyanga, kukuwa mnyamata kulira, kalanga mbuya wanga, tichitachi, tipulumuka. Ndi mmene Elisa akudabwa kuti chikuchitika ndi chani. Mnyamata akumuonetsera za asitikali, akumufotokozera za asitikali amene ali panja. Elisa Bible langa likundifotokozera kuti Elisa adafika popemphera pemphero limene m'kupemphera kwake kwa pemphero la Elisa adapempherera kuti mnyamatayu maso ake atseguke kuti aone zodabwitsa zimene mulungu wakumwamba akuwachitira powatchinjiriza choncho ndingowerenga vesi limeneli pamene akunena vesi namba 16 2 mafumu 6 verse 16 ndipo verse 16 nati iye usaopa pakuti okhala pamodzi ndi ife achuluka koposa aja okhala pamodzi ndi iwo ndipo elisa anapemphera nati yehova mumtsegule maso ace kuti aone pamenepo yehova anamtsegula maso mnyamatayo napenya iye ndipo taona paphiripo panadzala ndi akavalo ndi magaleta amoto akumzinga Elisa. Mnyamata akuzindikira tsopano. Ala amene ndi nayeyu Elisayu si wamasewera. Mnyamata akuzindikira akuti mmene Elisa wangopemphera kuti Mulungu mumpenyule maso mnyamatayu. Mnyamata akuona dzimagaleta dza moto chimene chichitetezero chachikulu kwambiri chimene chawazinga chimene adaniwa akulephera kulowa kuti agwire Elisa ndi mnyamata wake chifukwa cha chitetezero chakumwamba. Ndimafuna ndilankhule ndi inu Okondedwa amene mumapemphera komano nthawi zina mumaona mavuto akukutani, mumaona mavuto akupanikizani, mumaona mavuto akuzingani. Bible likuti mmene Elisa atazingidwa ndi adani pamodzi ndi mnyamata wace, angelo a Yehova adawazungulira, adawazinga kuwatetezera. Magaleta amoto akumwamba adatsika kuwatetezera. Ndi chifukwa chake m'buku la Masalimo limafotokoza kuti Mngelo wa Yehova amawateteza ndi kuwatchinjiriza onse akumuopa iye, amawazinga ndi kuwatchinjiriza, kuwatetezera kuti anthuwa akhale mu chitetezo chake chifukwa akukhulupirira Wam'mwambamwamba. Choncho mnyamata mmene waona tsopano, akuona dzimagaleta. Ndi Elisa akupempheranso pompo chifukwa cha asitikali amene ali kunja. Ndi akuwafunsa mukufuna ndani? Anthu aja ati tifuna Elisa. Ala, chabwino, Elisa ameneyu mwampeza. elisa ameneyu mukumfuna komano pompo elisa akupemphera pemphero ala ambuye mulole muwapatse khungu anthu amenewa ndi anthu aja analandira chikhungu tsopano samaonanso ndi khungu limenelo ndi anthu akuyenda ndi elisa ali mudzindilondola ineyo kuti ndikuonetseni ndikulozereni kumene muyenera kufikako ndi akupita nawo anyamata mpaka ndikukafika kwa mfumu ya ku samariya ana a israeli ndi mmene akufika tsopano amfumu akumulandira ndi chimwemwe ndipo nadza asitikali mfumu pompo ikulankhula mwasangala kuti iwaphe asitikali a aramu komano elisa akuti musawaphe apatseni chakudya akuwaphikira zakudya kuwakozetsera asitikali wonse nadya atapenyula maso awo mulungu ataonetsa kuti akafika mkati mwenimweni mwa adani mkati mwa Samariya mkati mwa ana a Israeli ndeno okondedwa mmene asitikali akudya akuyang'anizana ndi nkhope zodabwa zoona kudakwa adani kutiphikira chakudya ine ndimati ndifotokoze choncho okondedwa chifukwa fokasi yathu ili kutsogolo kwa nkhani komano mukadakhala inu ndi ine kodi chakudya chimene anthu yawawa akadakonzetsedwera mukadakonza inu chikadakonzedwa bwino akanakhala azimayi alero kodi sakanatsira mankhwala mukanakhala inu ndi ine ngamene tikagula sikanatsira mankhwala komano azimayi a- azimayi amene anauza akonze kaya makuka amene anauza akonze onse amene anakonza chakudya chabwino kwambiri fo analamulidwa kuti atero ndimafuna ndilankhule mfundo iyi okondedwa tisamachitira nsanje adani wathu adani athu tiye tidzawakonda adani athu tiye tidzawapempherera adani athu tiye tidzawafunira zabwino adani athu a chifukwa chakuti akadzazindikira adaniwo akadzazindikira amadzaphunzira ndi kulemekeza mulungu poona ntchito zathu zabwino choncho adani awa m'malo moti awonongedwe akupatsidwa zakudya chifukwa mtumiki wa mulungu akudziwa kuti sibwino kubwezera kubwezera ndi kwa mwini wake mwachidule kwambiri M'mene zinatere panakhala mtendere pakati pa ana a Israyeli ndi ana a Aramu. Panakhala mtendere kwambiri. Ndiye mu chapter chimene tachiwerenga tsopano, chapter 8 verse number 7, Bible m'mene likulankhula nkhani ya uyu Hazaeli tsopano akunyamuka ulendo kukakumana ndi Elisa. Elisa m'mene akukumbutsidwa kwa Hazaeli akulankhula, ali ndakupezani ndine mtumiki wa Ambuye, ndatumidwa ine mnyamata wanu ndi Ben Hadad mfumu. A Elisa akukumbukira kuti Benihadadi ndi zoona ndikum'dziwa. Ndi uja anabwera ndi asitikali ake kufuna kutigwira, kutipha. Ndikum'dziwa Benihadadi chifukwa iyeyu ndi ife pali kuyanjana kwabwino tsopano. Timagwirizana, timamvana, chikondi cha Ambuye chili pakati pathu. Ngakhale ndi mfumu ya Aramu. Ndiye Baibulo likuti. Mmene mnyamata Hazaeli tsopano wafika, akutenga tsopano mphatso zake zimene zadzaza angamila okwana 40 nazitenga kupereka kwa mtumiki wa Mulunguyu. Komano chimene chikuchitika ndi chakuti mmene Hazaeli akulankhula tsopano, akumfunsa mtumiki wa Ambuye, Kodi inu mtumiki, inu mneneri wa Mulungu wakumwamba, ineyo ndatumidwa ndi funso. kuti ndikufunseni kuti nthenda imene akudwala a Ben Hadad mfumu achira kodi? Pamene pagona nkhani yathu kondedwa ndi pamenepo. Kodi nthenda imene akudwala Ben Hadad iyi achira? Ndeno tsopano akutenga uthenga mfumu ikutenga mneneri akutenga uthenga tsopano. Nde mmene mneneri akuchizukuta chinthucho podzera masomphenya a Mulungu wakumwamba akumuonetsera kunena kuti nthendayi mfumu sichira ifa ndithu. ndi mfumu uh, he- mneneri wa mulungu akumuuza tsopano hazaeli aliwe hazaeli ukamuuze mnene- ukamuuze mfumuyo ben hadadi ukamuuze kuti sachira afa ndithu ben hadadi akutenga kulandira uthenga olemera kwambiri wa imfa woti akafotokozere mfumu m'malo moti pakhale mwina chiyembekezo cha moyo koma mneneri wa mulungu sakubisa chimene choona kuchitikacho akunena kuti umuuze kuti afa ndithu Ndimafuna ndilankhule ndi inu atumiki anzanga, ndilankhule ndi inu aneneri a Mulungu wakumwamba, ndilankhule ndi inu odzozedwa ake a Yehova. Mulungu akalankhula mawu, tilankhule mawu omwewo. Si bwino kumasintha meseji yochokera kumwamba, si bwino kumasintha uthenga umene Mulungu wakumwamba watipatsa kuti tipereke kwa wanthu, ngakhale ungakhale opweteka, ngakhale ungakhale osangalatsa. Uthenga upite monga mmene ulili uthenga, usawonjezedwe, usachotseredwe akuunyamula uthenga hazaeli komano mmene elisa akulankhula ndi hazaeli akuti elisa akumuyang'anabe m'maso hazaeli mmene akumuyang'anitsa m'maso mwache ndi pamene tsopano elisa wayamba kulira elisa akukhetsa misonzi hazaeli nkhope yake wagwetsa pansi chifukwa akuchita manyazi ndi elisa amene akutsitsa misonzi hazaeli akufunsa mwatani kodi mbuye wanga mneneri wa yehova mukulira ndi elisa akuti iweyo ndikuona uli munthu woyipa kwambiri hazaeli ndiwe munthu wachabe iweyo udzakhala munthu wankhanza kwambiri chifukwa akamwalira mfumu beni hadadi amene atadzakhale mfumu ukhala iwe hazaeli koma iwe hazaeli ndiwe munthu woyipa iwe hazaeli ndiwe munthu wankhanza ndi chifukwa chake mukaliwerenga okondedwa baibulo lanu mupeza zimene akulankhula elisa kwa hazaeli mu vesi namba 12 nha- nati nati hazaeli muliranji mbuye wanga nayankha iye popeza ndidziwa popeza ndidziwa yankho li pamene popeza ndidziwa choyipa udzachitira ana a israeli udzatentha malinga awo ndi moto nudzapha anyamata awo ndi lupanga nudzaphwanya makanda awo nudzang'amba akazi awo okhala ndi pakati akulankhula elisa kumuuza hazaeli nkhanza zoopsa kwambiri udzazunza ana a israeli Udzaotcha malinga awo, udzapweteka ndi kuzunza akazi oyembekezera, akazi apakati. Nde Hazaeli akuyankha m'vesi namba 9 kuti, Kodi ine ndine galu kuti ndikachite choterechi? Ndine galu ambuye, mbuyanga akuti Elisa ine kuti ndikachite chotere ndine galu ineyo? Nde Elisa akumuuza kuti, koma zimenezo wandionetsera Mulungu wakumwamba wandionetsera. Mmene Hazaeli akunyamuka ndi uthenga, okondedwa musaiwale uthenga umene Elisa wamuuza Hazaeli kuti akauze mfumu ndi wakuti, Mfumuyi sachira afa ndithu afa ndithu message imene Hazael wanyamula ndiyakuti Ben Hadad afa nthenda sachira ndi akunyamuka Hazael ulendo kubwerera tsopano kwa mfumu Ben Hadad mmene akufika Hazael akuutenga uthenga tsopano amfumu amva kuti wabwera wabwera hazaeli abeni hadadi ndi akumuitanitsa akufika ndi akumuuza tsopano akumfunsa tsopano iwe wauzidwa zotani ndi mneneri wa mulungu akumuuza ali mneneri wa mulungu mneneri wa mulungu wandiuza kuti nthenda mukudwalayi muchira ndithu mukati muchiona okondedwa chasintha chichewa uyu mneneri wa mulungu wamuuza kuti nthenda afa imene akudwalayi afa nayo ndithu koma hazaeli popita kwawo akuti nthenda mukudwalayi mtumiki wa mulungu mneneri wa mulungu wandiuza kuti muchira okondedwa ndimafuna ndinene mawu awo munthu musamasewere naye munthu ndi woopsa munthu ndi woyipa munthu akufunika kusamala naye munthu musamkhulupirire akunyamula uthenga ume akuusintha uthenga umene wautenga bwinobwino umene mneneri wa mulungu walankhula bwinobwino kukausintha kuutembenuza ndimafuna ndilankhule ndinu anzanga Amene tikawerenga mauthenga, tikawerenga Bible lathu, timafika pomalipotoza Bible, malemba kumawasintha ndikuikapo zathu. Danger imeneyo. Mulungu wakumwamba adzaononga mtundu wonse umene umachita motembenuza malemba chonchi. Alipo atumiki ochuluka kunja kuno akulalikira, akutumikira zili zabodza zenizeni zabodza. Akumati Mulungu wanena zakuti asadanene zimenezo mulungu wakumwamba chimenecho ndi chowopsa kwambiri limeneli ndi tchimo lowopsa kwambiri musayiwale even kuchivumbulutso analemba nkhani yomweyo kuti tisachotsere kapena kuonjezera pa lemba lake la yehova mulungu wathu hazaeli akulankhula mneneri mmene walankhula musaone mneneri chifukwa mawuwa akuchokera kwa mulungu wakumwamba mulungu ndi amene akumuonetsera mneneriyo kumuuza kunena kuti nthendayi afa ndithu chifukwa akumuonetsera ndi mulungu munjira ina akulankhula ndi mulungu uthengawo hazaeli mmalo moutenga mmene uli akutembenuza nasintha Sa- basop ndi mauthenga amene timapereka amene nthawi zina amakhala adzazidwa ndi zathu zolinga mtima wathu ndi chifukwa chake sindikudabwa lero lino azitumiki ambiri atenga utumiki ngati business akulemera chifukwa cha uthenga akamapotoza mauthenga akulemera namapanga chuma chawo nkhani yake imeneyi koma chinthu choopsa chifukwa mulungu adzaweruza ndithu onse akumatembenuza mauthenga for the benefit of themselves kumadzilemeretsa okha chifukwa cha mauthenga baibulo likuti Hazaeli anasiya choonadi chakechi. M'malo moti afotokoze choonadi chake, anakafotokoza zabodza. Mutaimva nkhani imene ikumalizira, kumapeto kwake Hazaeli akuti, Kutacha mamawa, mamawa kutacha, m'Baibulo lanu mukaliwerenga, akuti anatenga chimbwi. Chabwino, mwina chifukwa choti okondedwa kuwerenga nthawi zina timafunika titsimikizikebe. Mukaiwerenga vesi namba 3. 13 nati hazaeli koma nanga kapolo wanu ndi chiyani ndiye galu kuti akachite chinthu chachikulu ichi nayankha elisa yehova wandionetsera kuti udzakhala mfumu ya aramu ndipo anachoka kwa elisa nadza kwa mbuye wace ameneyo nanena naye kamu anakuuza chiyani elisa nati iye anandiuza kuti mudzachira ndithu ndipo kunali mmamawa mmawa mwace anatenga chimbwi nachivika m'madzi nachiphimba pa nkhope pa mfumu nifa ndipo hazaeli analowa mfumu m'malo mwace. Choncho, Hazaeli, chimene chikuchitika mamawa, akutenga tsopano chimbwi, mwina muchizungu, muchichewa china chomveka bwino, fa muchingerezi akunena kuti it's a thick cloth, a thick cloth, akutengano chi- chi- ngati chibulangeti mwina momveka bwino, akutenga chibulangeti nachinyika m'madzi, m'madzi ozizira, napitano chafutambuyo ndikukamkuta nacho mfumu Ben Hadadi. Ben Hadadi anafera pomwepo. bwenzi limapusitsa munthu amapusitsa munthu tisamkhulupirire koma timkonde ben hadad anayika chikhulupiriro chake mwa hazaeli kuti ndi mnzake sangamchite chipongwe koma chipongwe chikukachitika apa ndi bwenzi lake hazaeli ben hadad anamwalira imfa yomvetsa chisoni kwambiri adaphedwa ben hadad ndi mnzake weniweni kodi okondedwa chikhulupiriro chanu mwaika kwa ndani chikhulupiriro chanu mwaika mwa ndani yeremiya chapter 9 verse number 4 akunena kuti muchenjere naye yense mnansi wace musakhulupirire yense m'bale wace pakuti abale onse amanyenga choncho muchenjere naye yense m'bale wake osamkhulupirira yense m'bale wace komano tidziwe kuti abale onse amanyenga yeremiya chapter 9 verse number 8 lilime lawo ndi mimvi yakuphera linena manyengo wina anena mtendere ndi mnansi wace pakamwa pace koma mu mtima mwace amlalira lilime lathu ndilowopsa kwambiri munjira ina mtima ndi wonyenga ndi wosachiritsika palibe amene angathe kuuchiritsa munjira ina choganiza cha munthu wina simungachidziwe munjira ina inu ndi ine bwenzi lathu tisamale nalo kwambiri ngati ali munthu maso a bwenzi lokonda ndi yesu amene ifeyo tikhoza kumpatsa zolingalira za mtima zathu zonse amene ife tikhoza kumpatsa nkhawa zathu zonse amene ife tikhoza kumpatsa mavuto athu onse amene ife tikhoza kumpatsa zobetchera zonse zimene ife tikumana nazo taonera mfumu ben hadad amene akuphedwa ndi mnzake anzanu amene mmati mayenda nawo anzanu amene mmati makondana nawo musamale nawo tsiku lina adzakupangirani chiwembu ala anzanu amene dziko lino sitidziwana mkati mwa mtima anthufe anthufe cha mkati mwa mtima sitimadziwana timangoonana zakunja ma actions amene akuchitika choncho tikuyenera kukhala anthu osamalitsa kwambiri mulungu wakumwamba akuthandizeni mulungu wakumwamba akusamalireni mulungu wakumwamba atisamale tonse ndi cholinga chakuti pamene tikukhala ndi abwenzi tidziwe kuti munthu ndi woyipa tidziwe kuti malingaliro a munthu ndi woyipa okhaokha monga tapeza genesis chapter 6 verse number 5 nthawi zambiri taona abale akugwa m'mayesero akugwa mu zoopsa zovuta chifukwa chokhulupirira abale munthu ndi wofunika kumangomkonda kwambiri koma chikhulupiriro chanu mukachikhazikitsa pa munthu zoopsa ndithu ndi atsokatu paja amene amadalira kukhulupirira mkono wa nyama anthu amene onse amakhulupirira anthu anzawo amene ali pa chiopsezo yesaya analankhula kale zimenezo inu ndi ine tikuyenera titenge chikhulupiriro chathu timpatse yesu wena chifukwa chokhulupirira anzawo ndikunena pano akunong'oneza bondo zawo zinasokonekera anzawo anawapusitsa ndi ndipemphe kwa inu amene muli pa mabanja mabanja wanu asamaleni mulole mabanja wanu asasokonezeke chifukwa cha anzanu makhalidwe olakwika mulole mabizinesi wanu amene muli mabizinesi mukhale ndi mabizinesi amene muope nawo mulungu wakumwamba musasokonekere chifukwa cha malangizo a anzanu amene muli muzintchito mulole mulungu wakumwamba apambanitse ntchito zanu musasokoneze ntchito yanu ndi kusokonekera chifukwa cha malangizo oipa a anzanu ndikufuna ndikupempheni okondedwa tiye tikondaneni Tiyeni tiuzaneni zoona. Tiyeni tikhale ni anthu amene tikamakhala nthawi zonse tizikhala ndi pemphero lakuti, Cimene ndikum'citira mnzangayo, citabweranso kwa ine ndingacimve bwanji? Mu njira ina, tiziganizira zabwino za anzathu. Tisafunirane zoipa. Inde, mtima wa mnzako ni tsidya lina, koma Mulungu wa Kumwamba atithandize. Okondedwa, cikhulupiriro canu. mwachikhazika pa ndani mwatsimikizika kumamuza ndani zobetchera zanu anthutu amayalutsa mukhoza kuwauza lero vuto lanu mundithandize ishu iyi muwapatsa vutolo aoneka ngati avomereza kuti akuthandizani koma ndi omwewa amachitenga ndi kukaulutsa kwa anthu wena anthu wena ndi kumakuyalutsani inuyo chifukwa munadalira munthu ndi bwino kwambiri pemphero lanu likhale lakuti yesu mukhale bwenzi langa lenileni ndi bwenzi lokhalo losakhumudwitsa limene lidzatisamala pa mtendere pa mavuto mulungu wakumwamba akudalitseni akutsogolereni mu zonse zimene mukuchita chifukwa cha dzina lake tipemphere mulungu wathu mulemekezeke ndi kutamandika chifukwa chotithandiza masana ano pamene mukutilankhula mu nyengo ngati iyi imene tikukumana ndi zokhoma ndi zovuta ndi zokhumudwitsa zochokera zina ngakhale kwa abale ndi abwenzi amene ife timati ndi anzathu Koma tapeza kuti bwenzi loposa ndi inuyo Yesu. Chifukwa munthu amakhumudwitsa. Ukhoza kumuuza zinthu ndi kukuyalutsa kumene, koma Yesu simmayalutsa wanthu inuyo chifukwa ndinu bwenzi lokonda mu nyengo zonse. Mutidalitse tonse, aliyense omva uthengawu ndi kuonera. Mumpatse chimwemwe chanu chifukwa cha dzina la Yesu Khristu. Amen.